walahi foyi ɲininen tɛ an fɛ musow a ye sabali a y'a cɛw bonya o la a denw bɛ barika cɛw a ye kɛ laadiri ye aw musow ni ɲɔgɔn cɛ denw a ye kɛ dugaden ye nin dɔrɔn de laɲininen don an fɛ an ka seli an ka sun an k'an jogo ɲa an ka kɛ silamɛ ye an ka kɛ mumini ɲuman ye an kana sɔn a ka kɛ silamɛya tɔgɔ bɛ anw na mais anw tɛ a ye c'est à dire eh, n bɛ misali fitinin min di aw ma lamɛnbagaw eh, suruku dolen saga golo kɔnɔ walima saga golo birilen suruku ee, da la a bɛ k'i ɲɛna ko saga don k'a sɔrɔ saga tɛ donc ee, anw fɛ yan mali kɔnɔ yan silamɛya de kɛlen don ten tɔ donc bɛɛ kɛlen don ka birifini dɔ minɛ k'o biri i yɛrɛ la ka sɔrɔ k'i ka cɛnta i ka cɛnni kɛ o duguma donc k'e bɛ silamɛya birifini kɛ ka i yɛrɛ sutura walahi n balimakɛ n balimamuso e min ka baara ye o i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛn de sabu e tɛ ka silamɛya in kɛ ne ye o wa e tɛ k'a kɛ mɔgɔ si de ye e bɛ k'a k'i yɛrɛ de ye wa i yɛrɛ de b'a dɔn pɛrɛ wa ala de bɛ k'e contrôler donc e mana i dogo cogo o cogo la ala ɲɛ b'i la o kosɔn o dɔnnen kɔfɛ an ka tilen an ka kɛ laadiri ye an ka baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ka kɛ laadiri ye an ka ɲɛnamaya ko bɛɛ lajɛlen na c'est que an ka kɛ mumini ɲuman ye an ka kɛ silamɛ dafalen ye a kana kɛ sun ka nɔgɔ an ma an b'o kɛ seli ka nɔgɔ an ma an b'o kɛ mais jɛnɛya o ka gɛlɛn an ma an t'o dabila donc o ye ko ye ko min cɛ man ɲi kelen c'est à dire o n'a ɲɔgɔnna caman jogo ta fan fɛ nkalonw bɛ tigɛ namaraw bɛ kɛ sonyaniw bɛ kɛ fagaliw yɛrɛ bɛ kɛ koyi donc f'an k'an jija an k'an yɔrɔ majanya olu bɛɛ lajɛlen na a tant que n'an ko an ye silamɛ ye donc n'o de ye o b'an nafa wa an ka hɛrɛ b'o de la mais ka birifini ta k'o biri anw da la k'an bɛ a essayer k'an ta kɛ kokolonkɛ ye birifini duguma a ne ma lafiya ye o la dɛ wa ne ma hɛrɛ ye o kɔfɛ ne kɔni ɲɛ bɛ min na o kɔfɛ o ye bɔnɔ de ye o ye masiba de ye donc ala ko cogo min na kuranna kɔnɔ f'a ka kɛ ten de c'est à dire fo kiri ka tigɛ ni kuranna ye ni a tant que ni kiri ma tigɛ ni kuranna ye faamaw aw fɛn o fɛn mana ne ka nin kuma in mɛn donc a tant que ni kiri ma tigɛ ni kuranna ye lafiya tɛ yen fiyewu n ko lafiya de tɛ anw kan a tant que n'an ma kiri tigɛ ni kuranna ye ala y'a fɔ cogo min na an b'ale kɔfɛ dɛ o de masiba filɛ an bolo nin ye ala y'a fɔ an ye cogo min na an b'ale kɔfɛ o ma o degun de filɛ anw kan nin ye ɲɛna aw bɛ tulo min kan na aw bɛ k'an ka kuma faamu bilahi an k'an tilen dɔrɔn c'est-à-dire quelques mois seulement hali san tɛ an k'an tilen can i n'a fɔ ala y'a laɲini an fɛ cogo min na a fɔr'an ye cogo min na an k'a kɛ ten tan k'a lajɛ an tɛ san bɔ an bɛ n'o nɔ ye an na san ka jan sa nk'an tɛ kalo ye an bɛ n'o nɔ ye an na kuma tɛ san ma kuma tɛ k'an ka ɲɛnamaya kɛ k'an tilen ma sira kelen dɔrɔn de jira an na kelen dɔrɔn de jirala an na n'a sɔnna ka baara kɛ o kelen in kan o taabolo kelen in kan a ka ɲɛnamaya a bɛ kɛ nɔgɔya la wa lahara a bɛ hɛrɛ sɔrɔ o dɔrɔn de jira an na wa o de fɔra an ɲɛna wa toujours o de bɛ ka fɔ segin bɛ ka k'a kan waati bɛɛ mais a bɛ i n'a fɔ tulo b'a la mais a tɛ mɛn na sabula minnu ka nɔgɔn an ma o la an bɛ k'o kɛ mais minnu man d'an ye minnu man di ni ye minnu kɛli ka gɛlɛn ni ma an bɛ k'olu to yen o taabolo in na o cɛ man ɲi an bɛ min kɛ o laban bɛ kɛ an ma danga de ye walayi sun ni seli ni jagabɔ fɛn fɛn bɛ k'anw fɛ k'a sɔrɔ anw dun jogo ɲɛlen tɛ o laban o bɛ k'anw ma danga de ye kuma tɛ k'o ka k'an ma hɛrɛ ye ɲɛna a bɛ faamu ɛ e bɛ a lajɛ kɛ ala ko an ka sun ala ko an ka seli ala ko an ka jaga bɔ ala ko ni hiji se kɛr'i ye taa e sunna e bɛ jaga bɔ wa e bɛ seli i ye hiji yɛrɛ kɛ koyi mais e jogo ɲɛlen tɛ e ka denbaya jogo ɲɛlen tɛ ala dun ko n'an selila c'est-à-dire ala ye ninnu minnu fɔ nin na ko n'an y'olu kɛ o bɛ an jogo ɲa donc anw dun b'a la k'o kɛ anw jogo ɲɛlen tɛ o tuma ala ye min fɔ o tɛ tiɲɛ ye wa ala y'a fɔli min kɛ ko n'an y'o kɛ o b'an jogo ɲa o tɛ tiɲɛ ye wa bilahi walahi ne b'a fɔ tiɲɛ don e de tɛ tiɲɛ ye e min bɛ seli la i bɛ sun mais i jogo ma ɲa ala ko k'an ka fɛn fɛn kɛ k'o b'an jogo ɲa e min b'a la k'o kɛ mais e jogo man ɲi e de man ɲi wa e de tɛ tiɲɛ ye wa e ye nanfigi de ye walahi i tɛ selila yɛrɛ i ye birikawulila de ye n k'i tɛ sunna ye i ti ka sun sa i bi ka kɔngɔ la minɛ de en tant que n'i jogo ma ɲa i bi ka kɔngɔ minɛ i ti sunna i ti foyi la sabula eh, bato yɛrɛ kɛko ɲuman ye min ye e b'a dɔn fɔlɔ wa sun sariyaw a kitiw a fɛnw e b'u bɛɛ dɔn wa seli yɛrɛ ji yɛrɛ sanni an ka seli ma seliji yɛrɛ e y'o farida n'o suna n'o ɲɛɲini wa e y'o cɛncogo ɲini wa i ka seliji yɛrɛ minɛ don e b'a kalama masiba dannen don e ka seliji yɛrɛ dama o minɛla wa ou bien o ma minɛ o tako ɲɛna wa ou bien o ma ɲɛ e yɛrɛ t'o dɔn kuma tɛ seli ma masiba dan de don seli farida o tɛ ɲɛɲini yɛrɛ komi u ko ko seli ye jɔko naani ye selifana jɔko naani ye u y'a fɔ ko lansara yɛrɛ jɔko naani ye ko saafo jɔko naani ye ɛ ɛ ɛ donc fɛri ye jɔko fila ye fitiri ye saba ye donc an yɛrɛ b'a kɛ ten kɛ komi o don mɔgɔ tɔw b'o kɛ n yɛrɛ bɛn'o kɛ e kɔni b'i biri ka wuli ko kunbereminɛ bɛ kɛ tɛgɛ fila bɛ kɔrɔta ko ala kubaru kunbereminɛ ni sigili ninnu i b'o bɛɛ kɛ sabu i b'o ye mɔgɔw la o

o tɛ se ka kɛ donc f'an k'an hakili to ninnu na kosɛbɛ silamɛya f'an k'a ɲɛɲini k'a dɔn de o kɔfɛ k'a kɛ e bɛ fɛn na e yɛrɛ tɛ min ɲɛ dɔn masiba dan de don walahi nin de kɛlen don ka caman ka silamɛya dajɛ bi nin de kɛlen don ka caman dajɛ i ka kɛ mumini tilelen dafalen ye sabula e, e, e, anw tile in a man nɔgɔn kosɛbɛ minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ k'a fɔ anw ɲɛna donc olu caman tilelen tɛ olu jɛngɛlen yɛrɛ de don olu sabatilen t'a kan yɛrɛ olu kɔni de bɛ u dahirimɛ ɲini na ni ala tɔgɔ de ye olu de bɛ k'u baloncogo ɲini ni ala ka silamɛya de ye k'u ye silamɛ ye k'a sɔrɔ kafiri ma tɛmɛ u kan donc o gɛlɛya de b'anw kan donc walasa an ka se k'an yɛrɛ b'o dingɛ kɔnɔ f'an k'a kalan k'a dɔn o kɔfɛ k'a kɛ ala yɛrɛ y'o de fɔ o o de fɔra an k'ale ɲini k'a dɔn o kɔfɛ an k'a bato donc o min fɔla yala e ɲinɛlen o kɔ wa a kana k'i ɲɛna ko karamɔgɔw dɔrɔn de bilalen don ala ta ɲinini dɔnni kama k'a fɔ dɛ ten fu dɛ ayi karamɔgɔw n'a fɔli ka kan bilahi wajibi don k'a fɔ yɛrɛ koyi u bɛ min dɔn ala ka diinɛ na diyagoya don u ka u ɲɔgɔnna wɛrɛw ladɔnniya a la e min ti a dɔn diyagoya bilen de don i ka i k'a ɲɛɲini k'a dɔn walahi diyagoya i k'a ɲɛɲini k'a dɔn ɛ i bɛ wari min kɛ k'i yɛrɛ balo jɔn de bɛ o ɲinini ɲɛ yira i la n k'i yɛrɛ de bɛ dulɔki bɔ k'a da n k'i bɛ santiri de siri i cɛ la kosɛbɛ yaasa k'i cɛsiri ni cɛsirijala baden ye i bɛ se ka wari in sɔrɔ cogo min na k'a dun e sigi mɔgɔ b'o ɲɛ yira i la mɔgɔ bɛ diyagoya k'o ɲɛ yira i la mɔgɔ tɛ diyagoya o la dɛ mɛ i nakun ye mun ye mun de b'i dɛsɛ k'o ɲɛɲini k'o dɔn k'o kɛ han o tɛ masiba dan ye mun de b'i dɛsɛ i nakun ye min ye k'o ɲɛɲini k'o dɔn walasa k'o kɛ i n'a fɔ o laɲinina cogo min na o tigi fɛ n'o y'an dabaa ma ye buna adamaden bɛɛ lajɛlen nakun foyi tɛ an na diɲɛ kɔnɔ ni ala batoli tɛ bilahi ɔ wari i kɔni i sera ka wari kɔni ɲɛɲini wari ɲini ɲɛɲini k'o dɔn o ɲɛɲini o cogoyaw bɛɛ ɲɛɲini k'o dɔn a sɔrɔ cogo ɲuman n'a juguman e kɔni sera k'i jija cogo bɛɛ la k'o ɲɛɲini k'o dɔn mɛ ala ta i dɛsɛra i sariya la sabu ko n bɛ nafolo ɲini na sabu ko n bɛ nin na sabu k'a tan t'i bolo tiɲɛ don diɲɛ kɔnɔ yan a tan t'i bolo mɛ lahara n'an sera yen nɔ e n'a tan sɔrɔ o na kɛ k'a sɔrɔ e nimisalenba de don donc yan n'o cɛ yan n'o cɛ anw ta ye kuma de aw fɛ n'a mɛnna a b'an bɛɛ nafa mɛ n'a ma mɛn basi tɛ taayɔrɔ fila dɔrɔn de bɛ yen alijina bɛ yen jahanama bɛ yen n'i ye min baara kɛ i b'i don o de kɔnɔ donc wa ala dun tilala ka kuma na ka ban a fɔra a fɔra dɛrɛ awɔ mɛnbaliya tɛ wa dɔnbaliya tɛ diɲɛ don o don ala ta bi fɔ waati bɛɛ ɛri ni miniti ni segɔni bɛɛ kɔnɔ ala ta bi ka fɔ surtout mali in kɔnɔ yan ala ta bi ka fɔ waati bɛɛ o su ka dɔgɔ ala ta ti fɔ ni min n'a ma fɔ rezo sosiyo dɔ kan a na fɔ kɛnɛ dɔ kɔni kan bi bi in na yɛrɛ alihamudulilayi rezo sosiyo kɛlen don k'a kow nɔgɔya an bolo kosɛbɛ sabula ne min filɛ nin nin kuma in na yan nɔ mɔgɔ camanba de bɛ se ka ne lamɛn yan sadiri mɔgɔ caman bɛ bɔ nin kalama hali n'a lamɛnni man d'i ye i ɲɛ kɔni n'a ye donc olu bɛɛ ye ala tanu kow de ye wajulu bɛ ka kɛ mali kɔnɔ yan fan bɛɛ fɛ vilaziw la a bɛ kɛ la kuma tɛ kapitali yɛrɛ ma yan kapitali yɛrɛ la o su ka dɔgɔ wajulu tɛ kɛ yan su min na rezo sosiyow kan a bɛ kɛ waati bɛɛ mɛ hali sisan nɔ jogow ma ɲa hali sisan nɔ an ka silamɛya kɛlen don tɔgɔ ye mun de b'o kɛ sitana bɛ fɛ ka masala de wa a selen don an caman kɔrɔ koyi f'an k'an jija de k'an yɛrɛ bɔsi ka bɔ a bolo bilahi seli ni sun ni jagabɔ kɔni ani hiji ayi o ka nɔgɔ bɛɛ ma yan mali kɔnɔ yan kɔni o ka nɔgɔ anw bɛɛ de ma sabu magan t'o la o mɛ k'i denmusow bɔ babilajiya la kɛnɛ ma kamalenbaw ni ɲɔgɔn cɛ ee o ka gɛlɛn dɛ anw ma o ka gɛlɛn anw ma ka se k'i jogo ɲa jɛnɛya dabilali o ka gɛlɛn anw ma koyi n ko zonyali ni namara ni mɔgɔ faga ni bingali o dabilali o tɛ ko nɔgɔya anw bolo mɛ seli ni sun ni jagabɔ ni hiji ayi o ye jɔ i ka n filɛ de ye allahu akibaru a fɔ anw de ka silamɛya bɛ se ka to nin cogo in na tantɔ minnu in selila ka sun ka jagabɔ kɛ ka hijiw kɛ olu y'u jogo ɲa k'u ka lamɔdenw jogo ɲa u se bɛ maa o maa la k'o bɛɛ jogo ɲa ka tila ka mɔgɔ wɛrɛw ladɔnniya jogo ɲumanya in kɛcogo ɲuman na silamɛya ɲuman ye min ye ka mɔgɔ wɛrɛw kalan o la aw ala y'olu sara kɛ alijinɛ ye ala ka anw fana tilenbali ninnu sara kɛ alijinɛ ye o kuma na ala bɛna olu tɔɲɔ wa ɲininkali kan ka kɛ yen dɛ walahi f'an ka hakili to nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ seli ni sun ni jagabɔ ni hiji t'a bannen ye ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam fɔlen k'o t'a bannen ye sa belebele b'o kɔfɛ c'est à dire o y'a daminɛ de o tɛ foyi kɛlen y'a la jogo ko in sinsinnen don o de kan k'i jogo ɲa a tant que i ko i ye silamɛ ne ka kuma nin bɛɛ fɔ kun ye silamɛw ko ye o sinon kafiriw ko tɛ kerecɛnw ko tɛ n ka kuma fɔkun de ye silamɛw de ko ye aw minnu ko aw ye silamɛ k'a tɔgɔ ta k'a bila aw la k'a sɔrɔ aw yɛrɛ c'est à dire hali kafiri ka fisa n'aw ye mɔgɔw bɛ yen u bɛ seli u bɛ sun u bɛ jagabɔ ni hiji ninnu bɛɛ kɛ mais kafiri kɔmɔsɔnna kafiri bolisɔnna ka fisa n'u ye donc o ye masiba dan de ye walahi o ye masiba dan de ye mais o mɔgɔ camanba de bɛ anw fɛ yan nɔ han kuma dun bɛ kɛ waati bɛɛ i n'a fɔ a tɛ faamu i n'a fɔ a tɛ mɛn donc nin ye masiba dan de f'an hakili to nin yɔrɔ ninnu na walahi i ka sun n'i ka jagabɔ nin t'i kisi sa nin tɛ foyi ye olu tɛ foyi de ye walahi olu tɛ foyi de ye e jogo man ɲi e b'olu kɛ nafa jumɛn de b'olu la i kan'o kɛ o da dɔrɔn de o dɔrɔn de ka di i la sabula olu yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye k'i danga k'i kunko tɔ gɛlɛya i ka kɛ kafiri ye siɲɛ kelen dɛ o ka fisa i ka kɛ silamɛ nafigi de ye bilahi n t'a dɔn n'aw tulo bɛ n ka kuma na kosɛbɛ i ka kɛ kafiri direct ye o da ka di i la i ka kɛ silamɛ nafigi de ye sabu kafiri direct danyɔrɔ b'o la o ka jahanama la o mais silamɛ nafigi dun a bɛɛ da la dan jahanama dugumɔ dan fɛn o fɛn mana y'a bɛɛ dugumɔ o de y'e sara de ye donc hali kafiriw dugumana i bɛ yen de kafiriw bɛ e ni sanfɛla cɛ e ni bɔda cɛ hmm? nin bɛɛ mɛnnen kɔfɛ hali sisan nɔ ne balimakɛ ne balimamuso mun de kan k'e bali sa k'i tilen mun kan k'i bali k'i tilen nin bɛɛ mɔnen kɔfɛ e dalen don nin bɛɛ la e ye nin bɛɛ mɛn o bɛɛ kɔfɛ mun de kan k'e bali e dalen don a la ko silamɛ nanfigi bɛ jigin jahanama bɛɛ da la duguma dan kɔnɔ e dalen don a la k'o ye tiɲɛ wa e dun bɛ jahanama dɔn a dilan ka la i ye cogo min na i b'a bɛɛ kalama hali sisan ninnu mun de b'e bali k'i tilen ɲininkali kan ka kɛ yen dɛ ɲininkali kan ka kɛ la karamɔgɔ karamɔgɔ natalamɔgɔw natalamɔgɔ minnu b'a fɔ ala de yafa masa ye dɛ ee i bi seli i bi sun i bi nin bɛɛ kɛ minnu b'a fɔ ko seli ni sun ni jakabɔ ninnu k'o t'a ɲɛ ye dɛ olu yɛrɛ de tɛ silamɛ dɛ kafuru ka fisa n'olu ye dɛ a doze taa na a doze na bɔse dɛ kuma caman caman mhm n bɛ k'an ta fɔ wa an bɛ k'an ta kɛ ne balimakɛ ne balimamuso aw minnu tulo bɛ ne kan na ne kɔni bɛ min fɔ aw ɲɛna a kan'u ka kumaw ta bilahi a kan'u ka kumaw ta c'est-à-dire karamɔgɔw bɛ yen u saralen de don c'est-à-dire u bɛ kanali dɔ de kɔnɔ olu de tɛ se ka bɔ yen fiyewu u bɛ kanali dɔ kɔnɔ u ka kuma bɛ taa bolo dɔ de kan changer cogo t'a la sa bilahi a tɛ se ka changer u se u si bɛɛ u tɛ se ka changer donc n'aw ko k'a k'o bɛɛ ta ani minnu bɛ yen n'olu b'a fɔ ala jati de kama saya de bɛ yen sinon u tɛ u kan changer fiyewu saya de bɛ yen min b'u da u b'a fɔ ala ta la u min dɔn min b'u kɔnɔ wa n'u bɛ o de dɔn u b'o de fɔ saya de bɛ yen sinon u b'o fɔ donc olu tɛ se ka kɛ kelen ye olu tɛ se ka kɛ kelen ye cogo si la f'an ka ɲɛ dayɛlɛ ka hakili dayɛlɛ ka baara kɛ ni tiɲɛ ye i bɛ seli i bɛ sun tiɲɛ don ala yafa masa ye mais yafa masa ala ye o tiɲɛ ye segin i se waati la ne balimakɛ n balimamuso n k'i ka segin i se waati la sinon e ye si bɛɛ kɛ ala ko ta la e ye si bɛɛ kɛ e bɛ sun i bɛ seli mais ayi ala ko ta yɛrɛ bɛ fan o fan e bɛ yen e tɛ bɔ ala ko ta yɛrɛ da la fiyewu i b'a ɲagami i yɛrɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛw bila a ɲagamini na k'i si bɛɛ ban ala ko ta la ɔ e si bannen kɔrɔ o tɔ foyi t'e la kɔrɔ nana dɛsɛ nana wali kelen bana nana se foyi de t'e ye ka ala ko ta siɲɛ kelen kɛ ɔ dɛsɛlen kɔ ko e tubila walahi ala b'a fɔ i ka baara tɔ kɛ sa i tɔ ni c'est-à-dire a tɔ ni min ye o kɛ n k'i ka tɔ dafa ayi o ti minɛ o tubi tɛ minɛ fiyewu bilahi ala ye yafa masa yɛrɛ mais n dɛsɛlen kɔfɛ bana walima kɔrɔ kɛlen k'e dɛsɛ panparanpa se t'i ye bilen ka juguman kɛ o kɔfɛ de e ko k'e e e tubila i ma tubi dɛ i ni tubi cɛ ka jan i ka baara tɔ kɛ o de dafa o de da ka d'i la wa o de b'i nafa n ko ala tɛ yafa i ma fiyewu c'est que i tɛ don ala ka lajinɛ kɔnɔ wa i tɛ ala ka yafa sɔrɔ n'i sara o cogo in na kɔni donc yan'a ka se o ma anw bɛɛ ye denmisɛnninw de ye anw jeunes de ye anw si si ma taa yɔrɔ la bana tɛ anw na wa anw ma kɔrɔ ɔ ala mago bɛ anw de la n'anw segira an kɔ nin wagati in na ala se a se bɛ ala ye a bɛ se ka an ka tubi minɛ yafa masa de ala ye bilahi kuma in tiɲɛ don a tɛ wuli fiyewu ala ye yafa masa de ye mais ala bɛ yafa maga mɔ mɔgɔ c'est-à-dire ala bɛ yafa ma mɔ maa min nimisara a kɔsegila kɔ a segi wagati la mais e y'i si bɛɛ kɛ ala ko ta la e y'i si bɛɛ kɛ ala ko fɛn fɛn man ɲi o dɔrɔn de y'e ka baara ye i dɛsɛlen kɔfɛ ala ko ta kɛli la tuma min na i dɛsɛlen kɔfɛ diɲɛ denya kow la tuma min na o ka sɔrɔ ka bɛn e tubili ma k'e segil'i kɔ ko ala ye yafa masa ye komi ala bɛ e ka mara kɔnɔ o la ala tɛna yafa e ma ala tɛ yafa o tigilamɔgɔ si ma a si n ko ala tɛ yafa e ma sa i b'i ka baara tɔ kɛ dɛ o dɔrɔn de da ka d'i la wa o dɔrɔn de nafa b'i kan n t'a dɔn n'aw bɛ n ka kuma faamu donc halisa a faamu ko ɲuman ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma ni kuma ninnu dakurunya damadɔ ninnu c'est-à-dire u man jan kosɛbɛ a caman tɛ dix minutes bɔ yɛrɛ a dɔw ka jan n'o kɔni mais ni dakurunya fila fila ninnu n'a mɛnna ka sɔn a ma ka baara kɛ ni a ye aw yɛrɛ ɲɛ bɛ a la tiɲɛ ti baden fɛn ye tiɲɛ ti maa kelen fɛn ye surtout ala ko o kɔni a ye o ɲɔjɛlen don kojugu o ɲɔjɛlen don kojugu mɔgɔ camanba de bɛ diɲɛ kɔnɔ o tɛ se ka compter ka ban maa min bɛ ala ta yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ dɔn donc o camanba bɛ yen wa tiɲɛ yɛrɛ ye fɛn ye n'a fɔra ka ban hakilima ɲɛna a b'a faamu ala ta ne de bɛ k'a fɔ n bɛ min dɔn a la n tɛ min dɔn n t'o fɔ dɛ ayi wa n bɛ min dɔn ne bɛ k'o fɔ aw ɲɛna n y'a fɔ ka fara kan ji min b'a bɛɛ bi fili ne ka kuma kisɛ kelen pe dɔrɔn n'o min ni tiɲɛ ma kɛ kelen ye e min tulo bɛ o la n b'o kalama dɛ o fɔ n ɲɛna n taa n ka profil la yen k'o fɔ n ɲɛna wali kelen n ye n ka nimoro di mɔgɔw ma siɲɛ caman n ka nimoro ye 72 92 70 09 i bɛ se ka wele k'o yɛrɛ la koyi a mana bɛn e ma cogo min na ne kɔni ne pɛrɛnnen don waati bɛɛ n ti karamɔgɔ ye dɛ n ye commerçant de ye hali sisan nɔ n bɛ feere de kɛ suguba kɔnɔ dabanani na wa n bɛ fini de feere fana yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan dɛ a dan t'o ye mɛ ala ta ne bɛ min dɔn a la bilahi n b'a fɔ a diyara mɔgɔ ye o ne b'a fɔ a ma diya mɔgɔ ye o n b'a fɔ i ye n lamɛn o n b'a fɔ wa i ma n lamɛn o n b'a fɔ ni ala sɔnna a ma c'est que ni ala sɔnna a ma ne dabaga ma in n'o sɔnna ne bɛ ala ta in fɔ fo n saya n tamakiyalen tɛ wa n sirannen tɛ wa n ma deli ka siran yɛrɛ n'i ye siran ye n farikolo yɔrɔ o yɔrɔ la ala ta fɔli kɔni fan fɛ n b'o tigɛ bilahi cɛ min bɛ siran ne tɛ ala ko la kɔni ala ta fɔli la cɛ min bɛ siran o fɔli la o bɛ maa min da jeni o tɛ ne ye n tɛ diɲɛ ko wɛrɛw dɔn dɛ ala ta in cɛ min bɛ siran o fɔli la o tɛ ne ye ne ye bakari fɔnba de ye n fa ye sedu fɔnba ye n ba ye ajara fɔnba ye yɔrɔ a tɛ tɛmɛ nin kan dɛ ala ta in ne b'a fɔ n bɛ min dɔn n bɛ dan o de ma bi n bɛ min dɔn dɛ n ye min ɲini k'o dɔn n b'o de fɔ n yɛrɛ ɲɔgɔnnaw ye u ka se k'o faamu ka baara kɛ n'o ye sabu a bɛ ne n'u bɛɛ nafa ɔ o fitinin min ne b'o dɔn o kɔni fɔli la ayi ne tɛ siran maa ɲɛ o la fiyewu n b'o fɔ panparanpan fo ka diɲɛ wuli c'est à dire fo n saya n b'o fɔ o diyara mɔgɔ ye o n b'o fɔ wa o ma diya mɔgɔ ye n b'o fɔ i sɔnna o ma n b'o fɔ wa i ma sɔn o ma n b'o fɔ donc n'i bɛ min kɛ i bɛ sɔrɔ k'o de kɛ aw balimakɛ n'aw ka gɛrɛbukɛ kan de don toujours n b'o de fɔ bakari fɔnba ne tɛ siran sa walayi siran cɛ o tɛ ne ye ala ko kɛnɛ kan n tɛ diɲɛ ko wɛrɛw dɔn dɛ sinon ala ko kɔni ayi kana tamaki o la yɛrɛ ne pɛrɛlen don ka waati bɛɛ n bɛ min kɔni dɔn kɔni n b'o fɔ dɛrɛ awɔ halisa faamu ko ɲuman ala k'a d'an bɛɛ ma toujours n bɛ segin o de kan sabu mɔgɔ i tɛ min dɔn i t'o dɔn baya ye layidu wɔɔrɔ de ye n'a tɛ maa min bolo i jija i k'a minɛ ne yɛrɛ bɛ se ka baya layidu wɔɔrɔ di o awɔ ne bɛ se ne ni ɲɔgɔnna caman donc i ye ne lasɔrɔ o ne m'a fɔ i ka ne ɲini dɛ kana ne ɲini baya layidu wɔɔrɔ tali la mɔgɔ camanba de bɛ mali kɔnɔ yan bi bi in na min bɛ se ka baya layidu wɔɔrɔ di donc i kɔni kana sɔn fiyewu n balimakɛ n balimamuso ne ka nin kuma in mɛnnen kɔfɛ kana sɔn ka sa k'a sɔrɔ i ma layidu wɔɔrɔ ta fiyewu baya layidu wɔɔrɔ kana sɔn fiyewu i ka sa sabu ala yɛrɛ ko ten suratulu bakara kɔnɔna na ala ko n'anw sara ale bɛna anw bɛɛ ɲininka ale ka layidu n'a y'a sɔrɔ an y'a dafa o layidu jumɛn ye dɛ ni layidu wɔɔrɔ tɛ e bɛna fɔ k'o ye layidu jumɛn de ye an an bɛna ɲininka mun de la lahara ni layidu wɔɔrɔ in tɛ ɔ ni e ɲininkala k'a sɔrɔ a t'e bolo dun i bɛna mun de fɔ i dabaa ma ye yɔrɔ a bɛ gɛlɛya dɛ donc san'a gɛlɛyali cɛ dɛ yan'a ka gɛlɛya anw bolo sira dalen don bɛɛ ye karamɔgɔ camanba de bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ baya layidu wɔɔrɔ di mɔgɔw ma wa ne yɛrɛ b'a di ɔhun a bɛ n bolo wa n b'a di mɔgɔ wɛrɛw ma fana donc sira kɔni fil'aw bolo wa kɛnɛ filɛ baya layidu wɔɔrɔ a tɛ cɛ o cɛ bolo a tɛ muso o muso bolo i tɛ silamɛ i tɛ mumini dafalen ye fiyewu ne de ko ten wa siga t'a la a tɛ wuli fiyewu baya layidu wɔɔrɔ a tɛ cɛ o cɛ bolo a tɛ muso o muso bolo i ma kɛ silamɛ ye kira ka sayaba bɛɛ lajɛlen ye baya layidu wɔɔrɔ ta kelen kelen sayaba dama tɛ dɛ kira balimakɛ ye seyidina ali ye wa kira denmuso fatima o yɛrɛ a balimakɛ a n'a denmuso olu denw n'o ye hoseni ni hasani ni hoseni ye yɔrɔ o kɔni kira bɔnna ko dan ye sa dɛ i yɛrɛ woloden o den fana o ye baya layidu wɔɔrɔ ta mɛ n'a sɔrɔ k'a ni tali kun man kan a fɔ olu kun na s'a ma bilen sabu a b'u fa bolo u fa b'a di mɔgɔw ma a tɔgɔ ye a b'u u mɔkɛ bolo u mɔkɛ b'a di mɔgɔw ma eh, olu kan k'a ta ɔ mɛ kira yɛrɛ y'a di olu ma sabu kira sira a yɛrɛ dil'u ma kira sira na sabu a dir'u ma k'a sɔrɔ kira se ti a la ka da munna n b'a fɔ ko kira se ti a la kira a kun ka di kira ye u kɔrɔlen kɔfɛ ale k'a di u ma mɛ kira nan'a ye yan'u ka kɔrɔya ale bɛna ntanya donc kira y'a di u ma u fitinini de k'a sɔrɔ u tɛ foyi u tɛ jiɲɛ nin ko yɛrɛ kalama yɛrɛ sabu kuma tɛ ko k'a kɛ ma mɛ a dira olu ma e ni ne dun mun bɛ anw bali k'anw t'a ta anw ka silamɛya bɛ se ka anw bali a tali la bilayi n k'o tɛ se k'o kɛ sa anw ka silamɛya tɛ se k'anw bali baya layidu wɔɔrɔ tali la fiyewu usenu ni hasanu olu ta talen kɔfɛ kɔni a dire kɔfɛ olu ma olu kere k'a ta ayi e ni ne ye an faw kana an faw n'an baw kana la ka kɛ silamɛ ma dɛ u ka kɛ fɛn bɛɛ ye silamɛya kɔnɔna na mɛ o tɛ se k'anw bali k'a ta fiyewu diyagoya de don an kelen kelen bɛɛ kan n'a t'i bolo a ta kana sɔn fiyewu i ka sa ka sɔrɔ a t'i bolo sabula n'i sara ɲininkali bɛ kɛ i la a la wa n'i y'a ta fana ɲininkali min bɛ yen o de ye a dafara walima a ma dafa ɔ a dafali n'a dafabali e yɛrɛ maa min ma fɛn ta e yɛrɛ maa min ma ta e bɛna jaabi jumɛn de di sisan nɔ m'a ta k'an bɛ dun da ka di la o ye dɛ donc an ka hakili to a yɔrɔ in na nin kuma ninnu minnu filɛ ne bɛ nin fɔ aw ye nin ye ɲiya kuma de ye nin ye kanu kuma de ye n bɛ aw fɛ o kuma de don ne bɛ se ka n kuru a kan o ne bɛ se ka n kuru a kan n tɛ nin bɛɛ fɔ kɛ ou bien ɛ karamɔgɔ caman yɛrɛ bɛ yen olu bɛ baya ko kuma fɔ de n ko caman ko ni selila ka ban k'a banna ala yafa masa ye dɛ n'ala ma yafa i ma k'i tɛ kisi tiɲɛ don n'ala ma yafa i ma i tɛ kisi o mɛ ala ko k'i ka dan yɔrɔ minnu na n'i fana ma ala ko i bila k'i ka minnu kɛ n'i m'olu kɛ a na yafa i ma a tɛ yafa dɛ o si ma filɛ tɛ bibi bibi na an an yɛrɛw ka faamasow ni an ka fɛn wɛrɛw filɛ an ka ɲɛnamaya yɛrɛ kow filɛ kɛ e ka dɔ ka mɔgɔ fa e minɛlen ka t'e datugu a fɔla k'e ka nin wari hakɛ in sara ou bien k'e ka nin nin kaso in kɛ ko yafa bɛ k'e ma i bɛ bila ɛ a fɔ n'o walima i kɛlen ka ko jugu dɔ kɛ i minɛlen ka taa datugu k'i ka wari hakɛ in sara k'i ka bila n'e m'o sara yafa na k'e ma ayi yafa tɛ k'i ma fiyewu donc yafa tɛ k'i ma o cogo la min na dɛ ala yɛrɛ ye mun fɔ an ɲɛna k'an k'o kɛ an k'o kɛ n'an m'o kɛ yafa tɛna k'an yɛrɛ ma dɛ bilahi yafa tɛ k'anw ma dɛ ka ala ko k'an ka an ka an ka minnu kɛ ka ban k'olu kɛ k'ala yafa masa ye e dun b'a dɔn pɛrɛ i bɛ min na a man ɲi k'ala yafa masa ye k'i tugu k'o kɛ problème t'a la a kɛ kɛ ala yafa masa ye an na taa ala sɔrɔ yen yafa masa in n k'an bɛ t'o sɔrɔ yen sa ɔ san'a ka taa kɛ nimisa ye ne kɔni bɛ min kɔni fɔ aw ɲɛna o ye nin de ye donc an bɛ a kuntala surunya yan n'ala sɔnn'a ma n'ala ye don nataw jira an na ka yira an sitigi la an kɛnɛma ɲɛna a tulo garijɛgɛ mana kɛ min ye o bɛ fɔ donc an b'an to nin yɔrɔ nin an bɛ fara ka don jeunes kan halisa toujours sabula n ka kuma fanba bɛɛ bɛ jeunes de nɔfɛ denmisɛnninw aw minnu bɛ bolimafɛn boli siraw kan a y'a janto a yɛrɛ la a ka hakili to aw yɛrɛ la mɔgɔ tɛ foyi de ye walahi mɔgɔ tɛ foyi ye sadiri mɔgɔ yeleli ka tunu mɔgɔ saya tɛ foyi yɛrɛ de ye i tɛ da a la kuwa fo asidan jugu ka k'i ɲɛna i b'a ye mɔgɔ caman bɛ fe jeni kunfɛ ten ka taa fe segoni damadɔ e k'o filɛ dɛ i ka i beleselen walima i salen yɛrɛ asidan na k'e ye fe jeni i y'i tugu k'a jeni fana e taalen sa o asidan sugu la yɛrɛ kɔni ye fɛn fɛn min cɛ man ɲi han i yɛrɛ bɛ se ka wele yɛrɛfa suw fɛ yɛrɛ sabu i y'a dabɔ a kama de k'i bila sira kan i y'i tugu i ɲɛ b'a la fana fe bɛ danze la i jɔ dɔrɔn segoni damadɔ walima miniti damadɔ i bɛ tɛmɛ dɔrɔn o ma fisa n'i kɛlen ka diɲɛ to wali kelen ma sɔrɔ e ka e ka e taalen kalo kelen ubiyɛn kalo joli joli kɛ opitaliw la donc an ka hakili to o la tiɲɛ yɛrɛ la an ka hakili to a la dɛ tiɲɛ ye perese ye mɛ i perese kojugu mana na kɛ sumaya ye fo kalo kelen ni kɔ e bɛ dɔgɔtɔrɔso la wali kelen i diɲɛ yɛrɛ to aa o perese sugu fana o o masiba ye dɛ donc an ka hakili to a la halisa a faamuko ɲuman ala k'a d'an bɛɛ ma ne ni aw an kelen kelen hamina ye fɛn o fɛn ye diɲɛ kɔnɔ ɲuman na min ni ala ta bɛ bɛn yarabi ala ka bɛɛ lajɛlen dilan an ye an bɛ siran fɛn fɛn ala ka don an n'a bɛɛ lajɛlen cɛ ee an ka jamana yarabi ala ma hɛrɛ sabatila a kɔnɔ ala k'an sabati ala k'an an sabati tiɲɛ kan alisilamɛya ala k'a dɛmɛ alisilama diinɛ ala k'a dɛmɛ ala k'a dɛmɛbagaw dɛmɛ ala k'an yɛrɛw ye a dɛmɛbagaw la an ka banabagatɔ yarabi ala ma bana kɛr'u ma lafiya ye ee asafurula an ka banabagatɔ yarabi ala m'u ka banaw banna u ye an kɔn kiti min na yarabi ala m'u ka banaw banna an ka saya furew u y'an kɔn kiti min ala k'a nɔgɔya n'u bɛɛ lajɛlen ye saya yɛrɛ b'an sɔrɔ don min a ka sɔrɔ an tɛgɛ bɛ ala bolo ni limaniya ni ala ɲɛsiranya dafalen yarabi ala m'o kɛra an ye aw bɛ hakɛ to komi sɔgɔsɔgɔ dɔɔni bɛ n na o de bɛ ka fɛnkɛ de kuwa n tuloma tɛ se de donc an ka jamana halisa ala ka hɛrɛ sabati a kɔnɔ a masibaw n'a balaw o yarabi ala m'u ɲɔnina jamanadenw yɛrɛ ala k'an an bɛn kelen ma ala k'an funu fɔ ɲɔgɔn kɔ fɔtɔ ni kɛtɔ halisa ala k'u bɛɛ bɛn sababa ma ala k'an sabati tiɲɛ kan ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen don alijinɛ kɔnɔ o se de bɛ ala ye ala k'an sabati tiɲɛ kan ala k'an kisi fo k'an kisi jahanama ma ala k'an sɔn fo k'an sɔn ni alijinɛ ye ala k'o kɛ a ka kama bɛɛ kama ala k'o kɛ ala kira jati kosɔn ala k'o kɛ ala kira yɛrɛ bɔnna bɛɛ lajɛlen kosɔn ala k'o k'a ka